Members Associates Oliver, Nigeria daalụ. Limited. Oliver Igbo, daalụ. Em, ndị Igbo dịka anyị si wee kwuo na olu ndị Igbo nke ụbọchị tata o nwere isiokwu anyị chọrọ anyị chọrọ iji mee akụkọ isiokwu ahụ bụ isiokwu kara aka isiokwu kajara akaja isiokwu ahụ bụ mmemme iri ji yes mmemme iri ji ọ ya bụ isiokwu anyị n'akụkọ ụbọchị nke taa gịnị bụ mmemme iri ji kedu mkpa ọ dị kedu uru ọ bara ọ bụ ihe a bụ isiokwu anyị n'akụkọ ụbọchị nke taa n'ihi ụfọdụ na-anụ maka mmemme iri ji ụfọdụ na-agakwa n'ebe a na-eme mmemme iri ji ha amaghọ ihe bụ mmemme iri ji nke ha ga-ama mkpa ọ dị maọbụ nke ha ga-ama uru ọ bara ya bụ ihe ihe isiokwu ndị a ka anyị ga-eleba anya n'ụbọchị nke taata nke izizi gịnị bụ mmemme iri ji mmemme iri ji bụ mmemme ịba afọ ọfụ n'ala Igbo yes mmemme iri ji bụ mmemme ịba afọ ọfụ ya nke ndị bekee na-akpọ New Year ezigbo afa ya kwesịrị ịbụ mmemme ịba afọ ọfụ mmemme afọ ọfụ iwa ji maọbụ iri ji kwesịrị ịbụ n'otu otu n'ihe emume a na-eme na mmemme ịba afọ ọfụ na ya bụ mmemme ịba afọ ọfụ a maọbụ mmemme iri ji a e kwesịrị ka a na-ezigasị ozi nye ikwu na ibe dịka ozi dịka nnọọ na afọ ọfụ nnọọ na afọ ọfụ dịka ndị olu bekee si a- ekwu ya mana ọ ihe mwute na ụfọdụ ụmụnne anyị bụ ndị Igbo ahapụgo mmemme afọ ọfụ nke anyị bụ ndị Igbo wee na-emezi mmemme afọ ọfụ nke ndị mba ofesi si esi ebata kedu ka a ga-esi wee chigha azụ na ya bụ mmemme afọ ọfụ n'ala Igbo ọ ya bụ isiokwu anyị n'akụkọ ụbọchị nke tata ọ ihe mwute na gọọmenti na-achị steeti anabataghọ maọbụ e- ewereghọ dịka ha na- ha na-recognize afọ ọfụ nke ala Igbo ma a fọdụkwa inye ha holiday e kwesịrị inye ha public holiday maka ha were public holiday wee nye afọ ọfụ nke ndị mba ọzọ batara bata n'o- n'obodo anyị n'ala Igbo ya bụ onye a nụ ozi a ị bụ onye eze ị bụ onye ndu maọbụ igwe ị bụ onye ndu ndị Igbo n'ụdị ọbụla gbaa mbọ fụ na ị tụsara ozi a ị na-anụ kịta mee ka o rukwuru onye na-achị obodo gị onye na-achị steeti gị ma ndị ọchịchị ndọrọ ndọrọ ọzọ nwere ọnụ ka a gwa ha mkpa ọ dị ka gọọmenti rekọgnaiza mmemme afọ ọfụ n'ala Igbo ka ha nye ha holiday nke ha n'ihi na steeti ebe a anyị bi bụ Ogun steeti anabatago arekọgnaizigo omenala ịba afọ ọfụ nke ala ha ya bụ Isese Day ọ ihe a na-akpọ n'olu olu olu ha Isese Day ya bụ ndị ndị Igbo na onwe ya kwesịkwara ka ha na onwe ha nabatakwanụ ma nyekwanụ public holidays maka omenala nke ndị Igbo n'o- n'otu aka ahụ so ọ ya bụ ihe mmemme iri ji pụtara chetakwa onye ị nụ olu ya bụ maazị Charles Eze na ara 88.1 FM redio gbogbo wa ihe agwa olu ndị Igbo Oliver biko nye anyị olu tupu anyị agawakwa n'iru maka ebe a na-echekọtara aka anyị ga-ekwu mkpa ọ dị kwukwue maka uru ọ bara Oliver gaa n'iru Thank you very much.